Is mise Seanán Ó Coistín. Fáilte go dtí mo leabhragán mór. An dreas seo beidh mé ag caint faoin leabhar seo. Seo é An Ceann versus an Cloigeann le Donach de Róiste. Foilsíodh an leabhar i 1966 agus is úrscéal an-dheas é. Bhí mé glas air, nó bhí mé dall air sula bhfuair mé é, ach ó luath is a thosaigh mé á léamh bhí mé an-sásta leis agus. Bogann scéal ar aghaidh go han-tapaidh agus bhí mé ag iarraidh níos mó agus níos mó a léamh. Is éard atá ann ná scéal faoi cineál James Bond Éireannach. An duine is tábhachtaí sa scéal, sin é Flann, agus is é Flann ceannasaí eagraíocht rúnda, cineál gníomhaireacht slándála in Éirinn darb ainm an Corp. Agus is eagraíocht an-bheag í, níl ann ach seisear duine san eagraíocht. Tá ceann, sin é Flann, tá croí, sin í Dóirín, agus ansin tá ceathrar géag, Is gníomhairí rúnda iad. Agus is éard atá ag tarlú sa scéal ná go mbeidh cruinniú in Éirinn idir Uachtarán na Stát Aontaithe Mheiriceá agus Uachtarán na Rúise ach tá duine éigin ag iarraidh rud éigin a dhéanamh fad is a bheidh siad ag bualadh le chéile. Agus tosaíonn Flann ag foghlaim, ag cur eolas ar cad tá ag tarlú, cad é an comhcheilg. Agus caithfidh sé dul chuig. Róimh na hIodáile, caithfidh sé dul go dtí an Fhrainc agus bíonn sé ag taisteal in Éirinn freisin. Chun tuilleadh eolais, tuilleadh faisnéise a fháil, chun an comhcheilg a fhuascailt agus chun na drochbhearta a chosc. Is scéal an-deas é agus shamhlóinn go bhféadfaí scannán an-deas, scannán de chineál James Bond a dhéanamh. Bheadh sé go maith fiú i mBéarla ach b'fhearr liomsa dar ndóigh go mbeadh sé i nGaeilge. Agus fiú cé gur foilsíodh i 1966 é, tá an scéal an-nua-aimseartha agus tá sé díreach mar a shamhlófá scannán James Bond. Tá gníomhairí rúnda ann, tá siad ag taisteal, tarlaíonn eachtraí beagnach gach uile lá, bíonn daoine maraithe, faightear eolas ar bhealaí éagsúla. Ní fios cé go díreach atá ag obair do cén tír nó cén dream. Bíonn cleasaíocht ar siúl. Tá sé an-deas agus is maith liom an bealach ar scríobh Donach de Róiste an leabhar. Bhí sé an-deas. Dála an scéil, tá trí leabhar i sraith. Seo é an dara ceann nó an tríú ceann. Thosaigh sé le Sláinte an Domhain, ansin tá. ceann versus Cloigeann agus an ceann eile ann darb ainm An Sladmhargadh agus b'fhéidir gur cheart an trí chinn a léamh le chéile ach fuair mise an ceann seo agus nuair a léifidh mé na leabhair eile beidh mé in ann léirmheas ceart cruinn a dhéanamh ar an trí leabhar le chéile ach Is leabhar an-an-dheas é agus is mór an trua nár tugadh leabhar mar seo do pháistí, daltaí meánscoile seachas leabhar ar nós Peig mar sílim go dtaitneodh sé seo go mór leis na daoine, go háirithe buachaillí mar uaireanta tá sé amuigh ar bhuachaillí nach mian leo bheith ag léamh chomh, b'fhéidir, minic is a bhíonn cailíní ag léamh. Ach dá mba rud é go raibh leabhar eachtraíochta ar nós seo á léamh ag buachaillí i. meánscoil in Éirinn. Sílim go dtaitneodh sé go mór leo. Mar sin, má tá sibh riamh i leabharlann nó má tá sibh i siopa leabhar athláimhe agus feiceann sibh an leabhar seo An Ceann versus Cloigeann le Donncha de Róiste, molaim go mór é a cheannach agus é a léamh. Scéal an-dheas ar fad agus taitneoidh an spraoi agus an ghluaiseacht agus an luas sa scéal go mór libh agus na heachtraí a tharlaíonn. Tá rud amháin, áfach, nach maith liom. Ach b'fhéidir gur rinneadh d'aon ghnó é chun cur le carachtar an duine seo, Flann. Is éard atá ann ná tá sé beagáinín maslach faoi mhná agus deireann sé rudaí a chuireann cineál drochmheas in iúl. Tá sé beagáinín sean-nósach ar bhealach. Níl a fhios agam an é sin meon an údair nó go ndearna Donncha de Róiste é seo d'aon ghnó mar bhí sé ag iarraidh cineál cur i leith gur duine ar nós James Bond a bhí ann. Is maith leis bheith go mór le mná, is maith leis bheith ag bualadh leathair le mná ach níl mórán measa aige ar mhná. Nílim cinnte. Shíl mé b'fhéidir nach raibh gá leis sa scéal. Is é rud beag amháin nár thaitin liom, ach den chuid is mó, is leabhar an-dheas é seo agus ba bhreá liom é a fheiceáil mar scannán. So sin é, go dtí an chéad uair eile, is mise Seanán agus seo é mo leabhragán mór.